ọ na-abụrụ ka ebe anyị nọ na enu ụgbọ ọnị ka ọ na-awa ka na-abụrụ ya ihe a ndị na-anọ Otuocha kwa Anam dem n'ebe ya ndị Anam a na-ala village na ute ụgbọghe anyị nọ n'ọnụ marine abụrọ sọ ndị ọcha abụrọ sọ na Lagos ka anyị na-eje enwe marine anyị na-enwe ebe niile ebule ebe a kwa n'ebe um, Igbo na-ebubute nri maka ndị na-asị na um, ọ bụrụ na Igbo bịa naa na agụụ ya egbu fa awandakwa ejigodi m onwe m wee maragodi na mụnwa na agụụ ama m egbugodi n'isi nke onwe m ma gị bịa nee n'ọnụ ụgbọ anụ wee fụ na ọ sọsọ ebe ndị Igbo bubute erimeri Igbo erimeri Igbo dị iche iche ị fụ na ahịa na-azụ n'ọnụ mmiri ọ kwa ị fụlụ ya ma potato e si ove mmiri were bufetachala anyị hmm? Hmm. anyị ka egosikwa unu more just ndị ka m bịa ị na-avụrụ ebe ndị Igbo bubutere sọ ihe a na-eli eli n'ala Igbo ị vụlụ ya maka ya na-asị na agụụ pụtara agụụ ya egbu ndị Igbo na-eme nke a na ndị a naba agụụ egbu anyị keezi ụdị agụụ ya egbuzi anyị ibe mana ọ si nri olili ive ọ kwa ị hụrụ nke a na ebe e debere ya were ya na-enye ewu ee eh, maka ndị na-efe ilu na ha naba na anyị ama erinwuzi ive eh? anyị ga na-eli ive maka na Igbo nwere ihe niile ume anyị zuru ihe ndị a niile na-eso nni nni pụtagbuo onu nne daalụ ị na-eme nke a ka ọ dị ọcha ị hụrụ na a na-eme nke a ka ọ dị ọcha nne ọ na-eweli iwe o na anyị na-egosi ndị mmadụ ka a fụ na anyị kọtanwukwere ihe anyị na-eli o anyị kọtanwuru ihe anyị na-eli ee ngwa bịa nee ji m chọrọ ka m goo kịta bịa nee ji m chọrọ ka m goo kịta unu bịara lee ji a kịta a gwa unu ego one a na-akpọ ji a kịta i wee fụ na onye na-adịrọ njikere na agụụ ya egbu onye ahụ onye adịrọ ume ee agụụ ya alachakwa onye ahụ anya o ike agwụkwa anyị o ike agwụkwa anyị ndị be anyị ike agwụkwa anyị onye akpachakwa anya agụụ alacha ya anya o

mana nke anụnwa bụ osimiri direct one nke chukwu kere n'otu ahụ ka ọ na-adị from year to year anyị ara abịa na ya so gịnị jizi anyị nwere ibe ọnụ mmiri a ka ọ bụrụ ama egwuregwu ọ bụrụ ama egwuregwu ebe ndị mmadụ ga na-abịa a na-ahụ ịdọkọta ndị si obodo dị iche iche abịa n'ọnụ mmiri ahụ onye ọbụla eju ya otu ahụ e si anụ ya na Dubai na otu ahụ e si anụ ya na mba ọzọ anyị na-anọkwu ya mana Lagos agba ebe a kpụrụ isi e yisie canvas e yisie white onye ọbụla agba flight pịa ha anyị nọ Lagos anyị nọ Lagos anyị nọ na boat cruise si otu afọ the same thing na mmiri ebe a na mmiri a anyị ga-elekwa ise na mmiri ihe ọ ga-ete kọwa ndị be anyị bụ anyị emekwa nke anyị oyikwe ife ị kpọrọ ọnụ mmiri ndị mmadụ ahụrụkwu ya na-enwekwa the same feeling akwụkwanị m mgbe ihe nke anyị ebido anyị anyị atọrọ na ihe ndị ọcha anyị atọrọ na nke ndị mba ọzọ ka mma Hmm? anyị nọkọta ya ekwuo na nke anyị ka mma na mmadụ na-abụkata abụ onye na-abụ abụ a sị ka anyị gwafa na chi anyị ka mma anyị ekwutere na chi anyị dị mma mesịa be anyị ọ dị mma ọnụ mmiri dị ire etu otu e doziri ya gbada ọnụ mmiri niile ndị niile biri ọma mbala niile alụ elu gbadaruo ebe ebe emebe nchọ ma mma ebe onye nọ ọ dị lively i lele ya n'abalị ọkụ a na-enwu ebe niile ndị ọcha na Asia na-agbazi gị sịrị ebe ọsịrị ebe ọsịrị ebe anyị bụ ndị Igbo ebu isi okwu okwu anyị na-aṅụsị kaikai dịsịa mmiri onye mara ka ọ ga-adị ọdị mana ire o siere anyị ike o siri anyị ike gịnị ji River Niger nụ otu ọ dị ime ọnụ ya nụwa ka ọ maa mma ka ọnụ ya nụwa dị otu ahụ anyị na-eje na Dubai obere na eji ya kịta gịnị ji na mama ọnụ River Niger niile eme ya ọ bụrụ nnukwu taụn even ndị bi ebi n'ime Asaba ga na-abịakwa abịa as ndị bịara tourism n'ime gogodi bụ ihe ọ ga-ewe gịnị ji ya ọ maka ihi na a kpadoro anyị akpado achọrọ ka anyị fụ ụzọ ọ ya kpatara o ji dị otu a maka na anyị mee ya anyị ama na-ejezi nke Dubai anyị ama na-ejezi nke Lagos mana ana m ekpe ekpere ka e mee ya tupu ya eme amụrụ eme ya ka anyị nata be anyị ka anyị zuo ike ngwa daalụ o daalụ so ka ihe ebe anyị na-egote ihe nwaanyị na-ego